Moni, ndine Jack nde tikupita ku UAE, United Arab Emirates. Komano sitinampepo tapitako koma chabe kuti nkhani yake ndi yaifupi kwambiri. Ndiye tiyeni ticheze. Taonani mzimayi uyu wa dzaka 33 dzina lake Shazadi Khan. Shazadi anali ochokera ku India. chifukwa cha mavuto ku india chani ananyamuka anapita ku uae kukagwira ntchito mene anthu amanyamukira kupita ku kuwait kupita ku oman amakagwira ntchito ya nyumba yosamala ana ananyamuka anapitako mu august 2022 ndi ali kumeneko anapezeka kuti eni ake a nyumbawo amayi akumeneko anabereka mwana a- kamnyamata nde ntchito yake ya shazadi inali yolera mwanayo Amalera mwana bwinobwino mwana atakwana miyezi 4 ali ndi shazadiyo makolo ake pobwera kunyumba anampeza mwana wafa. Kumfunsa Shazadi mwana watani iyeyo akuti sindikuziwa ndi anamtenga mwanayo anayimba foni ku polisi achipatala kumuyeza anapeza kuti mwana uja anachitidwa suffocate mmene anapezera ma medical ndi anammanga Shazadi uja nanga si anali ndi mwana ndi iyeyo Shazadi ati amanena kuti si iyeyo ayi mwanayo an- anapita naye chipatala anakalandira vaccine ndi anamwalira after vaccineyo koma achipatala ananena kuti ayi anamwalira ndi suffocation anammanga atammanga anapita ku khoti anapanga milandu investigation yonse anampeza olakwa ndi anampanga sentence to death kuti anyongedwa makolo ake analandira uthenga ku india plus boma la india linalandira uthenga kunena kuti munthu tampanga chani tampanga sentence to death nanga sindi munthu wa dziko lina nzika ya dziko lina sangangopanga kanthu osaliuza dzikolo nde aku india anakhala akuchonderera akupempha kunena kuti ayi mumpange pardon pardon yonena kuti asamuphe mwina ampatse chilango china nde anapita mpakana ku khoti ya pamwamba kwambiri ya mmwamba kwambiri ya ku abu dhabi ku uae ko koma khoti linakana linanena kuti aphedwe ndithu nde makolo ake akhala akuyesera akuchita fight kenako anadabwa kuti sakulandira uthenga wina uliwonse ana anazalandira foni nthawi ina yake kuchoka kwa shazadi kunena kuti andinamizira Anachita kundipangisa kuti ndisayine zinthu zonena kuti kuvomera kuti mwana ndinamupha koma sindinamuphe. Anamupeza kunena kuti akuti anamupha mwana chifukwa choti anapsa mtima chifukwa chonena kuti omulemba ntchito mabwana ake osamamulipira komanso amamupanga nkhanza kwambiri. Nde akukhulupirira kuti ngati njira yowabwezera yoti awakhaulise ndi pamene anatani anamuvulaza mwanayo mpaka kumupha. Nde iye anayesera kunena kuti akundinamizira sindinapange zonsezo koma. khoti linakana nde kunachita zii nthawi yonseyi akhala akumafufuza kuti kodi munthu uja zili pati za munthu uja zili pati amayembekezera kuti amva zina zake kuchoka ku ku khoti kapena uchani kenako mpamene amafunsa anthu kuti "Ah, kodi zangoti zii za shazadi zili pati akudabwa akulandira uthenga kunena kuti "Eh, shazadi anaphedwa pa 15 february 2025 makolo ake samadziwa ku india samadziwa anthu mpamene amadzidzimuka kuti "Ah, munthu uja ati anamupha basi nanga atani makolo ake angolira angotani koma nkhani zake ndi zimenezo zimenezo kungoti maiko awawa on- maiko awo- aku- akumeneko ku Arabia uku sindidziwa kuti chifukwa chani koma kumatchuka nkhanza kwambiri kunena kuti anthu amatha kunyamuka kupitako bwinobwino ngati zabwinobwino kuti akagwira ntchito koma akakafika kumeneko Anthu ambiri amalandidwa ma passport, akalandidwa ma passport amasanduka akapolo, amawazunza koopsa. Nde ndi malo onena kuti munthu ukafuna kukagwira ntchito udziganiza katatu kanayi kuti kodi ndikapita kumenekoko ndikabwererakonso. Imene nde nkhani yachitika kumene ya Shazadi Khan. Zikomo kwambiri.